Abale ndi alongo, Mulungu akudalitseni. Ndinaonabe inu m'bale kuti munali ndi chidwi chofuna kudziwa kuti kodi nyengo zimene tikuyenda zikulumikizana bwanji ndi kubwera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu kapena zizindikiro zina zakanthawi ngati kovuta ka nyengo tikukhalayi kakuyenda bwanji. Mumakumbutsa za audio ina imene ndidafotokoza za zochitika za kazimidwe ka magesi komanso nkhondo zonsezi. mumakumbutsa. Ndikukumbutseni m'bale kuti ndi zoona kuti zina mwa zimene ndinkanena zija ndi zomwezi ndithu. Mukumbukira panali pa 1 January nditili ku Songani kumudzi kwathu tili pamsonkhano pamenepo tinali pa Seventh Day Hillview ya ku Songani. Ah, zoonadi tili ndi abale pamenepa mbuye adatithandizira kuti tiunikirane ndi kuchenjezanako zinthu zina za kumapeto a nthawi ya pansi pano pamene tinkaona ndi kufotokozera zina mwa zimene mawebusaiti a chipembedzo cha Satana ananena ndi kuzikhazikitsa kuti zichitika mu nyengo imene tikukhalayi. Iwo adanena ndithu kuti mkati mwa zaka kapena kuti mkati mwa chaka, mkati mwa nyengo ya miyezi pafupi amayika 34 ngati si 36, zimene zimaoneka ngati kuti tikhala ndi chaka, zaka ziwiri, mkatikati mwa nyengo imeneyi zina mwa zinthu izi zikhala zikuchitika. Choyamba, adafotokozera zakuti kukhala blackout ku dziko lapansi. Blackout Imeneyi ndi yakuzima kwa magesi. Ndi zoona m'bale nkhani imeneyi ndidanena ndipo lero ndibwereze kuti zoona CD inkanena za kuzima kwa magesi ku dziko lonse lapansi kuti vuto la kuzima kwa magesi likhala lilipo ndipo anthu avutika kwambiri pa nkhani ya magesi maka anthu okhala m'matauni amene amadalira moyo wawo pa magesi. chipwirikiti cha zinthu za nthawi ya kumapeto chikhala chilipo abale ndi alongo musakayike kupita kumanja kapena kupita kumanzere ndithu mu nyengo imene tidziyenda dziko lapansi likhala likuonesa zisokonezo likhala likuonesa zipwirikiti chifukwa cha nyengo zowawa komanso zinthu zopweteka tiyeni tidziwe chinthu ichi kunena kuti polongosola achaini ache amene akuyendesa dziko lapansi tikunena achipembezo cha satana mosogozedwa ndi mabungwe amene amayang'anira dziko lonse lapansi akutsimikizirana ndi kuonetsera poyera kuti dziko lisintha machitidwe ndiye chimodzi mwa chinthu chachikulu chimene ankachiona kuti chidzachitika ku dziko lapansi ndipo chidzadabwitsa anthu adzachipanga mwadala ndi kuzima kwa magesi magesi adzayenera kuyamba kuvuta dziko lapansi now lero Taona magesi mmene akuvutira osakhala ku Malawi kokha koma ngakhale maiko amene magesi sanayamba azimapo chaka chino akuchita experience blackout koma yongoflasha ngati kuwakumbutsa maiko kuti tsiku lina magesiwa sazakhalaponso. Timve pano. Mayiko ngati South Africa ayamba kuona kuzima kwa magesi koma mukukumbukira kuti linali dziko limene magesi amatenga zaka zambiri kapena kutenga nthawi yayitali osazima mpaka kufika ponena kuti ku Joni magesi samazima si pokhapa ayi taona matauni timadera tina ta Edinburgh kuzima kwa magesi Scotland-tu imeneyo mayiko amene sikumazima magesi Taona maiko ngati Australia mbali ina kadziko kaja amati Austria kamafananafanana ndi Australia kamati a- a- Austria kadziko kamene kaja nakonso kayamba kupanga experience blackout apo ndi apo ku Asia ku Europe ndi dziko lonse ngakhale the whole african continent yayamba kuchita experience ma blackout ife amalawi ndi zozolowereka koma kwa anzathu atamva ulosi umenewu woneneredwa ndi satana kuti ndizazimisa kudzayamba kuzima magesi ku dziko lapansi nthumwi zache zizayamba kuphunzisa anthu kukhala pa mdima atamva uthenga umenewu sakadavomera Amakaika kuti sizingatheke. Kananji ife amalawi woti magesi amazima n'kale chinali chinthu chakuti sitinkadabwa nacho kwenikweni. Komatu lero tikuona pano kuti kuchoka pa 2 hours ESCOM yakweza kufika pa 10 hours. Komanso mukapita ngakhale ku ESCOM ko mukafunse sangakupaseni chiyembekezo chakuti blackout ikutha lero. Tiyenda. ndi kamdima kameneka ndithu ku dziko lapansi sikufuna kwawo koma the whole system ya dziko ikuphunzira chinthu chimodzimodzicho kungoti chikamachitika chinthuchi popeza anthufe tili ndi maphunziro tili ndi sukulu tili ndi kudziwa kwathu ndiye zinthu zikamachitika timaziyeza ndi sukuluyo ndiye timanena kuti a chifukwa cha ujeni Nkula Tedzani 6.1 megawatts yakhala 6.3 megawatts timayang'ana ma megawatts tikuyiwala kunena kuti zinthu zambiri zimene zimadalira magesi zimadaliranso chilengedwe now mmene tikupita mu nyengo iyi yoopsa ya climate change ndiye kuti magesinso akuyenera kukhudzidwa chifukwa magesi Mukapanda kudalira madzi, mumadalira dzuwa. Dzuwa lili chimodzi mwa chinthu zachilengedwe chimene chili nawo mu zinthu za climate change, kusintha kwa nyengo. Dzuwa nalo likukhudzidwa nawo chifukwa nachonso ndi cholengedwa chimene chimatenga nawo mbali poyendetsa dziko lapansi. now tamverani kodi polongosola ankati bwanji kuti chimene chidzachite cause zinthu zimenezi ndi chani musayiwale kuti ku dziko lapansi kuli zida za nkhondo zoopsa manyukiliya atomic bomb ndi zina zotero zimene kaboni chakuti chakuti zimene zikuchoka pansi kukaononga chilengedwe ku dziko lapansi ndipo zimenezo zikuutsa ma earthquake zikuutsa ma tsunami, zikuutsa zigumula, achina chakuti chakuti Katrina, chifukwa cha mankhwala amene dziko lapansi likusokoneza nawo chilengedwe cha Mulungu mwini wake ku dziko lapansi. Walileka dziko Mulungu tilione wanthu kuti kodi chimene chikufuna kuchitika ndi chani, kuti mwina kuchokera mu zimenezi mpingo wa mulungu ubwerere ndi kudziwa kuti kodi ku dziko lapansi lino kukuyenda chani kumbukirani kuti mawu a mulungu akulongosola motsatanatsatana za masiku akumapeto tikawerenga buku la daniele chapter number 2 mavesi a 44 43 akufotokoza bwino. Akunena kuti, Koma masiku a mafumu aja, Mulungu wakumwamba adzaika ufumu wace wa pa okha-okha, umene sudzakangana kapena sudzaphatikizana ndi ufumu wa dziko lapansi. Pamene tikupita kumapeto ngati kumeneku, pamene Mulungunso akufuna kuyika ufumu wache, wayamba kutionetsera Mulunguyo kufooka kwa ufumu wa nthawi ya pansi pano. Now, ukumgochita kokha ufumu wa nthawi ya pansi pano, koma sukuchita chabe ayi, ukuyeneranso kubwera ndi zifukwa zoyambitsa mavuto a mdimawa. Si vuto la Escom, kuzima kwa magesi koma tili mu sisitimu dziko lapansi lagwidwa ndi sisitimu yakugwedezeka kwa maulosi a mulungu komanso zolosera za mdierekezi ndi zolinga za satana pofuna kulilamula dziko lapansi kuti likhale m'manja mwace ndi zoona izi tisintha mabwana ku escom Tisintha olamula koma sizitheka chifukwa chani? Ichi chikupaseni chithunzi anthu amalawi kunena kuti kuzimazima kwa magesi, kuvuta kwa zachilengedwe ndi umboni wonena kuti dziko lapansili amene akulilamula mwa nkhanza, amene akulilamula mofuna kukakamiza kuti zinthu zikhalire kumbali yake yokha ndi satana mdyerekezi. Now olamula si Chakwera nthawi tili ino ayi timve makosana tisamapusisane ukadakhala kuti chakwera ndi wokhala pa mpando wofunika kwa anthu tonse kunalibe mavuto amene tikukumana nawowa koma nayenso ndi munthu ata zakanika ulamulironso suli m'manja mwache ata zakanika inu kuti mukakhulupirire kuti chakwera alibe ulamuliro uliwonse dziko lili ndi a China ake amene akulamula ndi nkhani ya fetereza ikukhuzana ndi kumagesi komweko chifukwa cha nkhondo imene yasokoneza zinthu zachilengedwe yasokonezanso ka- kayendetsedwe ka dziko lapansi nkhondoyi mukukumbukira mu audio imene ija nditafotokoza za kuzima kwa magesi ndinkapita patali komanso lero ndipite patali mounika kuti magesiwa azima cholinga chake ndi chani akufuna kuti ku dziko lapansi kuli zinthu zimene zimakhala ndi moyo chifukwa cha magesi nazonso zimenezi zikufunika kuti ziyambe zafa mukukumbukira kuti tikuchokera ku nsembe ya wanthu gawo 6 malingana ndi kalongosoledwe ka satana ndiyerekezi akuti korona inali gawo 6 lolumikizana kwambiri ndi kutha kwa nthawi ya pansi pano kwa maliro opezeka m'dziko. Mwayiona korona mmene yathela anthu. Ndikuti zopuma ngati anthu zokhala ndi moyo zimene zimakwanisa kupanga survive papanda magesi taziona. mu chigawo choyamba chimene eni akewo akuchitcha gawo 6 chapulula anthu ku dziko lapansi chikubweranso chipulula chopulula anthu amoyo koma mkati mwa chipulula chopulula anthu amoyo amene sadalira magesi mpingo akuti kuli zamoyo ku dziko lapansi zimene zimadalira magesi nazonso akuti zikufunika zilawe imfa ndiye pakuyenera kugwedeza dziko chilengedwe chisokonekere magesi ndi chimodzi mwa zinthu zimene zimabwera chifukwa cha zinthu za chilengedwe ngati chilengedwe chasokonekera kodi atcha kuti ali mchilengedwe ndani wasunga dzuwa ndani wasunga mvula

zosiyanasiyana kutsogolo kwa nthawi tikupitayi akhala akuperekabe mayina kananji mmene mpweyaso watuluka ku russia wa zida za nkhondo zoopsa ngati zikuphulisidwa zija chilengedwe sichikhalanso chimozimozi zinthu sizikhalanso mmene inu ndi ine tikuganizira Now, kukubwera chipulula cha imfa ya zinthu zimene zimakhala ndi moyo chifukwa cha magesi. Tamverani, chifukwa cha kuvuta kwa magesi kumene kulipoku, nachonso chiwerengero cha kayendedwe ka zinthu ka chuma chumachi chikufunikanso kuti chisinthe. Now, change ikuchitikayi ndi iti? Ndi ija tidanena kuti dziko lapansi likukhonzekera dongosolo la new one, New World Order. Ndiye kuti akamati New World Order, palibe chimene inuyo wanthu a dziko lapansi muti musunge chimayendera sisitimu zakale, sichipezeka. Magesi ndi amene mukuwaonawa. Mvula siti iyenderanso yakale, ikuyenera kusintha chifukwa tikupita mu new world order, the system of the world must be changed chifukwa satana akubwera kufuna kudzalamula magesi okondedwa ndi mwayi kuti akumaoneka pali tsiku padzakhala mwezi malingana ndi zonena za lcd masiku sadzatsikira pa 42 amene dziko lapansi lonse entire world liti lidzakhale pa blackout akazazima magesi ku dziko lonse lapansi ukatenga ndalama magesi kulibe pakuti kompyuta imayendera magesi network imayendera magesi matawa aja kuti akoke zithunzi ndi magesi, kuti akoke mawu ndi magesi, matawa kuti atenge zinthu zimene zili ku satellite kumwamba ndi magesi. Nde system ya makobiri izayeneranso kusokonekera kuti zinthu zisinthe makosana zipite ku new world order. Satana wakonza zimenezi malinga ndi zolembera za LCD zikunena kuti akuyeneranso anthu ku dziko lapansi kulandidwa ndalama ma akaunti akhale a nyuwani zochitika zikhale za nyuwani komanso nonse amene muli mu system ya monetary system mukuyenera kuchitidwa swipe out kuti alowese system ina nanga kodi inu amene simunabayise amene mulibe ma green card amene mwakana kulambira chirombo ndimayesa ndalama zanu zili ku banki ndiye satana adzakulipirani kukakupasani makobiri musanamulambire zitheka akuyenera kusintha system kuti ife amene ndalama zathu tikungodyererapo pamutu pa satana apa kumapanga kuti ife sitilambira satana tikufunika tikhale ma full member titapanga register ndiye ma blackout iwa akamadzabwezera magesi adzakhalanso atasintha ngakhale mayimidwe ama satellite mmwambamu system zidzasintha posachedwa ndimati ndichenjeze mukonzekere kupanga disappear kwa ndalama inu amene mwasunga ndalama m'mabanki Inu odalira airtel money inu odalira mpamba anyamata a mu gulu bayisa bayisa nkhani yosausa mukonzekere kuluza makobiriwa nthawi ina iliyonse ndalama zipanga disappear muziona zi nkhani yosausa tamverani Tikusauka ndi kusowa kwa mafuta amene akukwera tsiku ndi tsiku. Tisamale mpingo wa Mulungu. Izi ndi zizindikiro za kutha kwa nthawi. Si kale sisitimu zikuyenera kusintha chifukwa cha chifukwa magalimotowa posachedwa pompa tichita paki m'makomo, akhala opanda ntchito. ayamba kale kukonzekera kupanga magalimoto oyendera dzuwa kaya adzalitenga kuti dzuwa lache sindidziwa kapena lidzakhala likuwomba kwambiri sindikudziwa koma mpingo wa mulungu ndimati ndinene kuti zinthu zina zimene tikukumana nazo lero zakuzima kwa magesi ndi kufulasha kumeneku kumbukirani mmene imabwera korona Mwina mungatsutse kuti, Ayi, simunanena kuti nanga magesiwo adzazima dzuwa lonse, dziko lonse? Ndiye bwanji akumazima ku Mzuzu kwina nkumayaka? Kumbukirani kuti corona adayambira ku Wuhan, ku China uko. Atachoka kumeneko adapita pakadziko yako. kadera yako kamudzi yako pang'ono pang'ono pang'ono kenako chinadzayaka dziko lonse kupatula timayiko tina kaya ndi titatu kaya ndi tiwiri kumene imaoneka kuti sikuvutako koma the whole country inadzagwira ndi kolona nayonso system iyi idzichita ngati mbanda kucha pang'ono pang'ono pang'ono kuchoka pa 2 hours pa 3 hours pa 4 hours kaya akonza magesiwa abwerera koma chimenechi chichitika ku dziko lapansi chidzakwana tsiku limenero kudzakhala mdima ku dziko lonse lapansi ndiye ndimati ndichenjeze koma mokhuzana ndi mawu a mulungu so pamenepa ndikunena iwe mzanga wa seventh day amene lero pang'ono ukukhala ngati ukunyozera ndi kunena kuti country ayi country living siuthenga wathu siuthenga woyenera ehe kapena mukuudziwa uthenga wa country living koma mukuupanga mopepuka ya ndimati ndinene pano Lerotu Mpingo wa Mulungu panafunika kuti tivomere kuti Mawu a Mulungu ndi oona, zolembera zimene zidalembedwa ndi zoona za kumapeto a nthawi. Kodi mukudziwa kuti blackout iyi ndi chinthu chopanda ntchito kwa munthu wa ku country living? Alibe nacho ntchito. Ndiyetu chi- ndiganiza kuti chimenechi ine ngati nzanu satanist amene ndatuluka ku chipembedzo cha Satana ndikubwera kwa Mulungu. ndadzayipeza kuti oho ndiye kuti mawu a mulungu aja ndi woona mfulu ndi imene idzakhale ili ku country pa miyezi imeneyo pa 42 days imeneyo pa 46 days imene idzakhala ya blackout dziko lonse lapansi mfulu idzakhala ya ku country chifukwa lero iyeyo wapita kale ku mbindikiro wa mdima sakudziwanso za magesi iyeyo olo ma satellite asinthe wapita kale ku mbindikiro wosowa network sizizamusuntha kanthu sadzalira nawo chifukwa wayamba kale kuphunzira chimenechi ndi chimene mpingo wa kumapeto remnant Mbewu yomaliza, Mulungu adaiyikiratu kuti idzayenera kuchoka m'matauni ndikukakhala m'mamidzi chifukwa satana akupanga matama ndi zinthu zakezi. Amene tikumpatsa matama ndi ifeyo chifukwa tili mu system yakeyi. tidafunika kampata aka kamene angelo agwirabe mphepo zinayi kuletsa kuti mphepozo zisawombe kampata kameneka kampata kachizengerezo ndi kamene kanafunika kuti inu ndi ine makosana tikadapitiratu kwa mulungu ndithu tsiku lina tidzakhumudwa Anyamata anzanga amene mukumva mawu a Mulungu m'tauni, tauni izi zili ndi eni ake. Ngati mungakumbukire bwino, ndikufotokozera mu audio ina, ndikukumbutseni, n'daafotokozera za ziphona, n'daanena kuti matauni onse amene mumaaonawa, amene adaapanga discover ndi ziphona. ndipo ku tauni ndiye likulu kapena kuti kwawo kwa ziwanda kumene satana amakhazikika ndi m'matauni chifukwa chake mawu a mulungu ananena za country living sikuti kumeneko anthu sachimwa ayi koma chisawawa kokhazikika kumene mipweya ya satana mdyerekezi imadalira ndi mtauni kwakuti audio iyi ndi yopanda ntchito yonena za magesi kwa munthu wa ku country chifukwa chani adadzitulutsa kale mu system za dziko lapansi zoyendera magesi firiji adagulitsa amangokhala kumeneko ngati nkutchaja amadalira sola akati wakhala pakanyale ndi sola za iye zili bwino anatuluka mu ukapolo umene satana anatigwira wotigoneka m'magesi tsiku lina kudzakhala ngozi ku dziko lapansi inu anyamata amene muli ku Taiwan samalani chifukwa tsiku limenero

okondedwa tikupita ku nthawi yosausa yowawa sizokhazi okondedwa zimene ziti zichitike ndimati ndinene pano tsopano chifukwa cha kusintha kwa nyengo imeneyi nalonso dziko lapansi silikungoyang'ana ku magesi kokhayi koma lachitanso chidwi kukumbukira kuti nkhondo ndi chinanso mwa chipangizo chimene chidzathandize kuliwononga dziko lapansi ndiye nkhondoyo okondedwa ioneka ngati ikuzizira ioneka ngati ikupita uko mwamuona putini wayamba kuyambana ndi ziyoni ndidanena nkhani imeneyi kuti mmene mukumuona msilamu akulumikizana ndi russia pa nkhondoyi iran akulumikizana ndi russia iraq kulumikizana asia yense kulumikizana ndi nda ndi russia pa nkhondoyi onsewa akufuna kuti akulimbirana pamalo pa ziyoni osayiwala okondedwa kuti tili ndi two headed dragon mu nkhondo imeneyi Ndiye nkhondo ija ndi imeneyi. Manong'onong'o akuti tsopano Putin wayamba kuyambana ndi Israel simwayamba kuwamva? Israel ali tcheru, akudziwa kuti nthawi iliyonse mizinga muiona LCD kuti mzinga uyamba kuchoka ku Russia kapena uchoka ku Israel kupita ku Russia, amenyana kulimbirana chani? kulimbirana likulu la Yerusalemu chifukwa papa wa lero akudikirira kukhala likulu lake pamene akukhala paja ndi pambali likulu la chipembedzo hedikota ya chipembedzo akuyenera iyeyi kusamuka kukakhala kumeneko okondedwa zizichitika zina mwa yapo ndi yapo mwa makono mosamveseseka koma tikupita ku mapeto a nthawi ya pansi pano mpingo wa mulungu ndimati ndinene kuti ndiyankhe mukamafunsa za blackout kuti kodi a Twaibu blackout munkanena ija ndi imeneyi ine ndikuyankheni kuti chimenechi ndi chiyambi chake cha blackout icho sikuti chizangoti basi magesi aja dziko lonse zi koma pang'ono pang'ono tsiku lina muzamva kuti zambia kulibe magesi malawi kulibe magesi o tanzanianso yonse yazima o malawi inayaka koma mozambiki yazima e mozambiki inazima koma tanzania yayaka choncho tsiku lina muzamva kuti egypt yonse south africa mauritius konse kulibe kenako africa tsiku lina muzapeza kuti dziko lonse lapansi ngati mmene inkapangira korona ija pang'ono pang'ono pang'ono umboni ndi wakuti mwayitane akuluakulu a escom mwafunse chimene chikuvuta kuti magesi azikhala chonchi kodi madzi kulibe mvula yonse yagwayi nanga dzuwa kulibe nanga egenco ali kuti egenco ali kuti pakuti tinamuona egenco akudyaso ndalama zathu egenco za mishongo akulephera bwanji kuthesa blackout kodi dzuwa kulibe ma solar system taona akukhazikisidwa osati kuno kokhayi taona ayalidwa m'kanengomu umu mu- mu mbundamu taona blantyre taona ku mzuzu taona kalo akhazikisidwa masola majeniseti ali kumeneko nanga mdimawu sipano pokha pitani pa lusaka sipano pokha pitani pa dar es salaam sipano pokha pitani pa durban pretoria pitani pa cape town sipano pokha pitani ku cape town ku cairo kaoneni okondedwa pitani mukaone matauni onse akuluakulu a dziko la Africa akhuzidwa pang'ono ndi pang'ono tikusendera ku chimenechi ndimati ndingokumbutsa za chimene ndidafotokoza pa 1 January magesi avutadi chifukwa chani zamoyo zodalira magesi zikufunika zilawe imfa Pamene Yesu wasala pang'ono kubwera, mmene wagwira mphepo zinayi pa mpata wa chizengerezo uwu, m'bale wanga, ndimati ndikupemphe, ukanabwera kwa Mulungu. Pomaliza, mpingo, ndimalize ndi kaumboni aka. Ndimakumbukira tsiku lina makolo anga agwira ntchito za ukhukhi mtawuni ya lilongwe chaka chimenecho ntchito ya abambo wanga idatha kanthu aka ndafotokozanso pena pake kamandichitisa chidwi ntchito ya abambo anga idatha ndiye pokana kubwerera ku zomba tidakakhala mtawuni ya chimoka kumapanga renti abambo anga ndikumafunafunabe ntchito m'maeriya pa nthawi imeneyi